ibu ihe oji ụmụ ọkpere m ibu ihe oji ụmụ ọkpere m Udene gba ọna na Nando Olikilikpo Nando niile nke ụwa niile kwekọtara nwa mmadụ nwa mmụọ na Nando na ojekche na omekche na Nando na nna ijele na nke ikpeazụ abụ m onye Okpobiri Amajana Akamanato Nando n'ime Anambra East Local Gọọmenti Area na Anambra steeti nke dị na Naịjirịa ee ibe gbasara PG Nando a na-achọ ime elekshọn ya a na-achọ ịtụ akwụkwọ ya na Jenụwarị 5 2026 ee otu m si bụ na ibe mmụọ m na-agwa m bụ na onye ga-achị Nando ga-aga PG Nando Nando ewee nwere ibe dị iche bụ injinia Okechukwu Ụwadịegwu Mabụọnwụ n'Ubarunisioye Nando maka na ndị Igbo tụrụ inu sị na ọchịrị mma ga-achị ọzọ ibe ndị ọ na-ekwu n'ọnụ ma ije ọkpa ya ma omume ya ma otu o si ebi ndụ gosi na ọ ga-achịta Nando mma ibe gbasara manifesto abụrọ ibe mụnwa na onwe na mụ na-ege ntị ibe m na-ege ntị bụ ibe mụ na mmadụ mekọgoro Okechukwu Ụwadịegwu Mabụọnwụ injinia mụ na ya etega aka mụ na ya dịbara na mma mụ na ya abụrọ ọgbọ na nwata m ka ọ bụ mana o gosigo m ịhụnanya na ụdị dị iche iche nke izi bụ na Okechukwu Ụwadịegwu Mabụọnwụ injinia ana m ekwu ya time to time dibia ka m na-eme since m mewere dibia ọ mara ebe ọfisi m dị agbaberọrọ m ya aha agbaberọrọ m ya ọgwụ mana ọ na-esend ndị mmadụ to me ndị m na-alụrụ ọrụ ana m ekene Chukwu na ndị o sendị to me na o nwetaberọ bad result mụnwa na onwe na m wee welie malụ na ọ bụrụ m n'anya rinne and mmadụ na-ese ndịrị mụ o sibero mụ nye ten kobo mụ na-ata onye ya ego ka m nye ten kobo ọ ihe ọ na-agwa m bụ m edisappointkwana ya mụ biko m abụrọ onye na-agbọrọ ọgwụ ma nye elere ọgwụ mana odu ụtọ na nya bụ ya na nda na nna ya bụ dibia ọ na-edutere mmadụ oge mgbe nna ya dịrị ndụ ma nna ya bụ dibia na ọtụrọs na ịhụnanya nwere n'ebe nọ bịa edutere mmadụ so na m ma na Okechukwu Uwadiegwu m abụọ bụ injinia ame disapọint na m na ọ bụ onye eziokwu ọ bụ onye eziokwu bụ onye na-enwerọ egwu ma ọ kwụrụ n'eziokwu ọ kwụrụ n'eziokwu o nwerọ egwu oreli bribe mmadụ ama akpịa- akpịanwu ya n'abụ sọsọ ma ọ bụ ihe wa na-achọrọ ime and o nwere nsọpụrụ mana mmadụ a na-akpịarọ ya n'abụ ọ kwụrụ n'eziokwu ị ma akpịa ya n'abụ ọ chọọ ime ihe dị mma ị ma asị ya na-eme n'ihe nye abara m eneresi gị n'ụzọ abụrọ ụzọ ma na ọ ga-achịnwu Nando ị na-ekpughe ekwuru m bụ mmụọ njiwa abịa ụwa ma chukwu kere ụwa nna nne nwa ya abụọ next PG Nando Nando a wee dị mma na ndị Igbo kwu sị na ọchịrị mma ga-achị ọzọ ndị ji maka PG Nando wee na-anwụ alụsị na-agba ndụ abụrụ m na o nwere ife a na-achọ a na-enwetazi na Nando amaburọ m na o nwere ife a na-enweta na Nando butere PG Nando ji wee bụzi do or die ewere maka ya na-anwụ alụsị na-agba ndụ wa na-achụ mmadụ n'ụzọ abụ na ụzọ na-eme mmadụ amakete ka ọ ghara ikwu okwu mmadụ dịka mụa emere m amakete na Nando ife e ji mee m amakete ka egbuo political career m ka m ghara ikwuzi eziokwu mana mụ believe na amakete bụ onye dị nnukwu ka a na-eme amakete na-emere mọfụ na anya ibe mere amakete emere Ignatius adụ n'ụlọ amakete igbo bụ na mkpume emere Oriwe Amakete emere Ichidekwa na Ukwu Amakete emere Ugwofom Amakete so na onye dị nnukwu ka a na-eme Amakete a na-emerọ obere mmadụ Amakete and ife anwa m mere eji mee m Amakete amarọ m ife ọ bụ maka na m amarọ reason ọ ya-abụ mmadụ dokwe ife na be ya e mee ya Amakete iru nna m Nando ndokweli first in history Nando pụtara ụwa o nwerọ ebe a sị na na-edokwa iru obi iru enwerọ obi iru enwerọ ebe a na-edokwe ya e na-edokwe nna anyị bụ igwe edu ma e na-edokwere nna anyị bụ iru ndị mụ na abaghị wee jee n'aba bụ ndị peace committee ma ndị kwadolu ka eme nwa bụ ife va ncha o nwerọ onye mere amakete nnọọ mụ ka emere amakete maka na ọ mụ ka iru wa na ọ mụ ga na-edokwe ya alụolu ya obi be m obi ahụ alụrụ ya na be m o buru ego m ka m ji alụ ya iru anwa atụtarị obere ego m ka m ji tụtụ ya iru edokwere edokwa obere ego m ka m ji edokwu ya na ego ndị otu anyị bụ ndị peace committee wetara ka eji wee dokwu ya mana ọ sọ m ka nando mere amakete ife eji wee mee m amakete nchọpụta ka e wee gbuo my political career maka na elezilanya bụ pg nke na-achị nando today ọ bụ na ọ bụrọzi ife ọ chọrọ ka m na-eme ọ bụ na ọ bụrọzi ife ọ chọrọ o ji wepụta anyị na peace committee a ka anyị na-eme awa akpa nkata ka emee m amakete ka e wee gbuo political career maka na nando mara m na-ekwu eziokwu ma na m bụ onye na na-atụrụrụ ekwu okwu egwu ma mkpụrụ adị n'eziokwu ọ reason eji mee m amakete ka egbuo my political career o nwere ife m mere nando o nwere ife m mere nwoke o nwere ife m mere nwaanyị iru nna mụrụ nando abụrọ sọ nna sọ nna m ka ọ bụ na ọ nna nando niile onye ọbụla bụ nwa nando nwere ike ịga na-edokwu ihu ma ọ chọọ idokwu ya so abụrụ m reason amakete ntinye anya na na ụbụrụ ka egbuo my political career so na mụ kwuru na onye m ga-akwado ga-achịkwu nando bụ ya bụ nke bụ eziokwu ga-achị nando nando enwe anwụrị bụ eziokwu odokwa okwu dị na nando dokwa nseke dị na nando ile ana were ego tie na akpa uwe na kata ole ana obodo laa na ụmụnna were ego tie na akpa ekenye ekene atọ nye mmadụ n'one ma one ego ọ kwụsị na nando bụ injinia okechukwu ụwadịegwu mabụọnwụ ọ nya ka m bụrụ ga-achị nando onye gụtara onye onye chọkwara na-atụnyeli na onye mụ amalị ga-achị nando ka m kwuru ga-edu nando na ọ bụrụ onye ọchịchị dute anyị mma bụ injinia okechukwu ụwadịegwu mabụọnwụ onye sọrọ onye na-atụnyeli nando sị ejizina maka na mmadụ kwadoro mmadụ iche na ya akwadorọ onye ị chọrọ wee gbuo mmadụ na nando wee kụwa nsị kụwa aja wee bịaba alụsị wee kpọba police wee mebie ife mmadụ maka na ọ kwadorọ onye ị chọrọ onye ọbụla nwere nwere mmụọ nwere onye ọ chọrọ na ọ ya ga-achị ọ onye mmụọ mmadụ gwara mmadụ na-akwado ma chi mmadụ gwara mmadụ na-akwado ka ọ ga-akwado ya bụ na onye chi m ma mmụọ m gwara m kwado bụ injinia okechukwu ụwadịegwu mabụọnwụ onye ubaru isi nando